ni mwina ni mwina mu Salima Ndalemba kalatayi kuti mundifotokozere bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chiyani ineyo chiyambireni ubongo wanga ukugwira ntchito nditapita ku secondary ma 2002 mmene momwe eh, kutachitika chani september 11 ku America kuja ndinayamba kumva nkhani zimenezizi kuchokera ku Mangochiko ndi ku Machingako 2003 Ku Malawi kuno anathamangisa asilamu enaake powaganizira kuti akugwirizana ndi Al Qaeda. Chimene chinachitika ndi choti anthu aku Mangochiko munakwiya koopsa kukaphwanya matchalichi, kukamenya akhristu ndi kuwotcha zinthu mpakana kutseka misewu. Okay? Kut- Kuyambira nthawi imeneyoyo ubongo wanga ukugwira ntchito ndakhala ndikumva nkhani izi at least chaka chilichonse okay ati amenya ndani munthu winawake amagulitsa nkhumba ku mangochi nkhumba ija ndikukayikwirira mpakana ku khoti kukuletsa kugulitsa chani nkhumba ku mangochi kwa kanthawi kochepa kaye okay anglican amene ali akhristu kuletsa mwana kuvala hijabu asilamu kumeneku kukwiya kukagundumula tchalichi kukamenya mbusa kuwotcha zinthu mpakana kumatseka njira mm. mpakana e, wina kugulitsa mowa pa, pa boma anthu kukwiya kumeneku asilamu kukaotcha zinthu kukaphwanya Metro mpakana zinthu zizi kumachitikachitika nde ndikufuna ndimvetse ineyo monga Morton Baghaya kodi chikuchitika ndi chani kumpoto kwa dziko la nigeria kumene kuli asilamu ambiri kumenekoko anapanga chani sharia eh, kumenekoko anthu munthu umaphedwa ukakhala gay eh, ana amakwatiwa kumeneko ndi zaka 13 anthu amakwatira azimayi ambiri anthu amagwiritsa ntchito chani lamulo la chisilamu ndiye ifeyo sitikumvetsa bwinobwino ku malawi kuno kuti malamulo amanena kuti dziko ili ndi la secular Eh, nde zikukhala ngati ku Mangochiko mukupanga zinthu zoti kumenekoko muli ndi malamulo anu enieni nde tatiuzeni timasuleni amalawi kodi chikuchitika ndi chani titsatire ziti kodi tili ku malawi kuno kapena tikabwera ku Mangochiko ku Machingako tizitsatira za inuyo tizitsatira za chisilamu chifukwa mwina anthu titha kukhala kuti sitikudziwa nanga sitimabwera kumeneko kuti tika- tika- tikaone mahule tikamwe mowa kumeneko tikapume tikasute chamba ku mangochiko ndikupezeka kuti a- atha kukatigenda miyala atha kukatipha kodi malawi tigawane kodi malawi mukuyendesa bwanji malamulo ake tigwire atiwo tizisatira malamulo a ndani hmm? nde dzulo zololi akuti anthu ena ake anayamba kupembedza yesu ndi atakalowa ku living waters kumeneko anthu akumachinga ndikukwiya kukawotcha tchalitchi kukamenya anthu kumeneko achoke achoke abusa achoke zinthu zodabwitsa kwambiri kodi mesa m'malawi muno muli ufulu wa chipembedzo nanga kodi kumangochiko kumachingako anthuni mukuti bwanji makamaka tatiuzeni chifukwa ineyo ndi anzanga ena sitikufuna kukhala mu dziko loti ulamuliro ndi wa yesu ulamuliro ndi wa islam chifukwa choti tikudziwa zoti mu history inuyo mukakhala kuti mukulamulira dziko zinthu zimavuta maufulu amathawa sayansi siipita patsogolo eh? kusauka kumachuluka nde tatiuzeni kodi ife tipange bwanji Ifeyo timaphunzira ku social studies kuti lemekezani chipembedzo cha ena eh? Ndiye tikamakuonani ena avala mpaka ngati ninja timangoti ndi zakumtundu zakuchani zakumpingo kwawo talemekezeni hmm? Ifeyonso tili ndi kwathu eh? mumabwera kumeneko munzuzu muEkwendeni umu eni kweni mpakana muKaronga umu muli chani muli mzikiti kumenekoko Kulibe munthu amene anayambapo kunena kuti ah, nchifukwa chani awa akuvala madiresi. Palibe munthu amene ananenapo kuti nchifukwa chani ana ana awo a sukulu akuphunzira zimenezi, chifukwa chani chi- chikuchitika chi- zi- zikukhala chonchi. Nde tiyeni mutiwuze bwinobwino kodi dziko ilili tigawane mwa njira yanji, Mm, tizisatira malamulo ake andani, eh, tilowere kuti monga Malawi chifukwa zimene zikuchitikazi enafe sitikuzimvesa bwino bwino kuti kodi chikuchitika ndi chani eh, nde kaya kwa Delia kaya ndi ya- ndi andani mutiwuze bwino bwino kodi ku mangochiko ndi zololedwa kukhala munthu wina kapena kuzingokhala asilamu kodi ku mangochiko tizisatira malamulo a dziko kapena tizisatira malamulo a chikri- a chisilamu Hmm? kodi ku mangochiko ndikokhala ena kapena muzingokhala konokha ifeyonso Titha kupanga zoti kwathu kwathuku tizingokhala tokha. Kume, ifeyo, a, a, monga ineyo, ku Mangochiko ndili ko-, ndilibe nako business, sindizapitako, sindifuna kukhalako, komano mudziwe zoti inunso muli ndi kwina koti mukayende. Ndiye dziko ilili muli anthu ambirimbiri, muli afiti, asataniki, ma gay, zitsiru. amowa, asilamu, akhristu nde tikakhala kuti tikufuna tipange dziko eh, aliyense akuyenera kubwera pa- pa tebulo ndi chi- ndi chipembedzo chake ndi maganizo ake kaya maganizo ake ndi oseketsa ayi ife kwathu eh, ti- timanena kuti chani njoka inali ndi miyendo njoka inkalankhula mm, timangopanga chani timangogwira kukamwa osawaseka chifukwa ndi maganizo awo kumeneko mm. komano tikakhala pagulu chonchi tizidziwa zoti aliyense kaya chipembedzo chake ndi choseketsa cha mtundu wanji tonse ndife amalawi tikuyenera kulemekeza zimene akunena kuti ndi mulungu wawo palibe munthu amene azibwera kuzatani kuzawuza anthu kuti ineyo chipembedzo changachi ndi number one choona chenicheni chifukwa tikayamba kuona zimenezozo ndiye kuti ti- ti- sitingazikwanise tingoyambisa yani dzindewu Koma chimene ndikufuna ndinene ineyo ndi zoti zimene zayamba kuchitikazi pakufunika munthu wina wake alemba kalata nde at great personal risk ndikulembera kalata imeneyi anzathu aku Mangochi aku Machinga anzathu achisilamu kuti kodi chikuchitika ndi chani kodi tigwire ziti zo kodi tipange bwanji kuti zimenezi tipite chitsogolo okay kodi malawiyo basi hmm? ti- tigawane eh? tinyosolerane inuyo kumeneko muzipanga zathu zanu ifeyo ku- kuno tizipanga zathu chifukwa if- ineyo monga Morton Baghaya sindikufuna kukhala ndi anthu oti atha kupha chifukwa choti un- chifukwa choti watani waganiza zo- zopembedza mulungu wina ineyo sindifuna munthu azindiwuza chochita kuti iweyo imwa mowa panopa usamwe mowa ineyo sindikufuna munthu azindiwuza chochita eh, kuti chimene ukupangachi ndi- ndi ndi uchimo chimene ukupangachi eh, ukapsya ineyo ndikufuna ndizipanga zimene zimandisangalatsa okay ndikufunseni kodi inu inuyo ku Mangochiko ku Machingako mukanena kuti amene asintha chipembedzo kukayamba chikhristu mm, mukawawotchere mpaka na tchalichi mesa mulungu wanu ndi wamphamvu kuposa chilichonse Mosa- mesa mulungu wanu amaona kalikonse mesa kuli gahena eh? nde zikutanthauza kuti chani mukamapa- mukamapita kumeneko kukamenya mambama kukawotchera tchalichi Eh, musamagwire ntchito ya mulungu ngati mulungu wa- wamphamvu eh, apita kumeneko kukanena kuti inu ndi tchimo kutumiza chani chiphaliwali kumeneko kuwapha kapena kuzawayika ku moto umene ananenera eh. ndi chifukwa chani inu mukuzitenga m'manja mwake komanso amene munapita kumenekoko kodi mukuziwa doctrine ya ahl alkitab hmm? people of the book anthu onse amene amapembedza chipembedzo cha chani cha Abrahamu eh, ndi amodzi amati doctrine ya chani ya ahl alkitab kaya inuyo munawerengapo zimenezo kaya anakuphunzitsanipo zimenezi kodi nchifukwa chani mumaona ngati kuti basi chifukwa choti mwasiyana koyang'ana popemphera ndekuti inuyo nde wabwino enawo nde oyipa hmm? Chipembedzo ichi ichi cha chisilamu cha Malawi chinachita kubwera kuno ndi anthu amene anabweretsa chani? Ukaidi, slavery. Mm? Ma Swahili Arabs anabwera kunoko kuzatigulisa chani ndikutibweretseranso chipembedzo. Eh? Zinthu zoti zili ironic kwambiri. Koma inuyo anakusiyirani zimenezizi mwa- pakana kumavala ngati iwowo, muphunzire chiyankhulo chawo ngati iwowo, eh? Ndikuyamba kupangisa zinthu zina zake zoti pakana ifeyo ngati dziko tisokonekere ndiye tatiuzeni tatiuzeni ifeyo tisanduke nigeria mm? ifeyo tisanduke pakistan panopa ndikunena panopa president wakale wa ku pakistan a imran sharif ali mjail mm? awapasa zaka 7 chifukwa choti anakwatira mkazi asanathe mwezi eh? atata- atatani atapanga divorce ku libya uko kuli anthu anayika anthu mjail chifukwa choti apita kutani kukayamba chipembedzo cha- cha- chachikhristu Mm. kuli mayiko ambiri ama ku- ku- chi- chi- chi- punishment yake ndi kupha ukakhala kuti wasiya chisilamu ifeyo zimenezo sitikufuna tikhale mbali mbali imodzi ineyo eh, amati kaya unity Ifeyo sitikufuna unity ngati zinthu zake zikhala zimenezizi. Ifeyo sitikufuna unity ngati inuyo mupanga zoti ah, uku kwathuku tizisatira zanuzo. Hmm. Dziko ilili munene bwinobwino kaya ku Kadria bwana Chabulika mubwere poyera kuti kodi ku Mangochiko hmm? ndi kalifeti hmm? ikakhala kalifeti inuyonso munene bwinobwino kodi mukatuluka ku kalifeti kwanuko mukatuluka ku Mangochi ku Machinga ku Zomba kuchani mukabwera kwathu tizikhala mukugwiritsa ntchito malamulo ake atiwo chifukwa ifenso kuli malamulo kwathuku hmm? vimbuza nyawu chani zimenezozo kodi ndizikhale zimene zizitipangisa kuti ife tikhale amalawi malamulo a dziko lino amanena kuti aliyense ali ndi ufulu wa chipembedzo aliyense ali ndi ufulu wokhala paliponse pamene akufuna mm. kuli maiko ena ngati ku Iran eh, Islamic Republic ku Pakistan kumenekoko eh, amachita kuneneratu kuti dziko ilili ndi lachisilamu kuli anthu kumenekoko ngati achina Asia Bibi Asia Bibi mufufuze pa Google eh, kungogwira kapu amene amagwiritsa ntchito asilamu kumeneko anampanga chani sentence death sentence kumeneko mm, chifukwa amati blasphemy ndiye akhristu amadziwiratu ngati ali ku pakistan kuti kunoko ife zitichitikira ndi chani koma kumalawi kuno si ku pakistan so muti mu- ti- ti- ti- tiziwe bwinobwino eti we, we should be clear tikapita ku iran ife timaziwa zoti kunoko eh, ukapanda kuvala hijabu kuli achani a religious police kumene koko akukuuza kuti iwe vala hijabu ukapanda pamene popo akumenya koopsa okay nde kunoko malamulo tigwire atiwo apolisi eh, mukutiteteza bwanji ndipo ndikudabwa kuti ajaji a magistrate kumenekoko mpakana kuyimisa kugulisa nkhumba ku mangochi mm? ngakhale kuti zinali chabe kwa kanthawi kochepa koma zodabwisa kwambiri kodi mpaka dzidzi mangochi yonse ija ndikuti muzingokhala asilamu okha mm? ndanena kale amalawi kunena kuti chipembedzo chichi anabweresa anthu amene anabwera kunoko kuzagula eh? akaidi slaves koma tikuchikakamira ngati kuti ndi china chake tiyeni tiziunikire bwino bwino china chake sichili bwino china chake sichili bwino eh? anthu ena akuti pena pake sakuganiza tanena kuti doctrine ya ahl al-kitab imanena kuti aliyense wa chipembedzo cha abrahamu ichi apembeze mmene akufunira tikhale pamodzi mm. of course nthawi imeneyoyo kuti chifalikire chisilamu chi anthu ambiri amapasidwa chani eh, mipata iwiri musanduke asilamu olo kuti olo mukhale eh, eh, eh, ayuda eh, chipembedzo cha ayuda olo tikuphana ndiye anthu anaphedwa to spread Islam sizoti anthu anangodzuka ndikulandira chisilamu ichi ndikukhala eni ake iyayi ndizochita kubwera ndithu ndichi chi- kuvala mukuvalako chiyankhulo mukuyankhulacho ndi cha eni yake aku arabia kodi nde ndi chifukwa chani mukufuna ife tosefe tisanduke chani aluya even language tiziyankhula ya aluya Chifukwa chani? Eh? Okay. Ngati zimenezi muzipanga ku mpingo, ngati akatolika awa amafuna akakamire chi- ti- ti- tima tradition tina take ta ku Vatican ndi zawo zimenezo. Komano azipanga zawo zimenezo zo ku mpingo kwawo. Okay. Ineyo nditapita ku Blantyre Islamic School kumene koko eh, sindingamadyedi nkhumba chifukwa choti ndi ku sukulu ya chani ya asilamu okay ndita nditakhala mzikiti eh, kumene koko sindingapa- sindingapangedi chani zimene ndikufuna koma ndi chifukwa chani dziko nalo lizimvera zimenezo kodi sizingangotheka zoti munthu azipembedza chimene akufuna azikhala moyo umene akufuna inuyonse muzipanga zanu kodi si komaliza kwake aliyense afuna akalowe kumwamba kaya ena akatenga ma virgin 72 ena akalowa ku- ku- kumwamba kwa yesu uku eh, kumakayimba gospel daily atavala malaya ena akakayenda m'misewu ya golide zawo zimenezo koma kodi nchifukwa chani panopa ifeyo tivutike cha chifukwa cha zimene inuyo mukufuna tikadzamwalira tonsefe mm? panopa inuyo osangopanga zanu zoti muzikonzere malo kumwamba mukupitako kaya ndi kutiko eh? ifeyo ngati ti- tikakhala kuti tikukapsa okay koma panopa tisiyeni ifeyo misewu ya golide ndi imeneyi eh? Ti- tikakhala kuti ma 72 virgins aja ife tikudya pompano pansi pa tikakhala kuti moyo wabwino uja nde ife tikufuna tizikukhala panopa chifukwa sitikudziwa zoti tikamwalira ifeyo kutsogoloko kuli chani nde tikukupemphani kuti bwanji mutisiye aliyense azinjoya zimene akufuna ngati simukufuna tatiuzeni tipange suspend constitution iyi nafenso tipeze malamulo athu oyendesera mmalo amene tili zimene tili nazo mm? chifukwa aliyense ali ndi kwawo aliyense ali ndi malo aliyense ali ndi chikhalidwe aliyense ali ndi zimene amafuna nde ngati mukufuna aliyense azipanga zakwawo tatiuzeni bwinobwino tisasanduke pakistan tisasanduke iran tisasanduke libya tisasanduke chani egypt ndi ku libya uko kuti munthu kungosintha chi- chipembedzo basi awa death sentence death sentence ndiye ifeyo sitikufuna zimenezo kuno malawi kuno ngati kuli ndi death sentence ikhale ku ho- ku khoti konko ajaji akuwunikireni mwalakwa chani Eh, ngati mukufuna inuyo milandu imene ya chisilamuyo muilowetse mu penal code ya dziko akayivotera kaya kaya maloya kaya ma ma mp avomereze tiziziwa ife tikamayenda kuti ku Mangochi kuno ukamadya chani ukamadya nkhumba chilango chake ndi kukwapulidwa tizidziwa zoti ife ku Mangochi kunoko ukakhala kuti ndiwe msilamu usayerekeze kusintha chipembedzo tizidziwa zoti chi- ukachita chakuti eh, mapeto ake ndi akuti koma si zoti muzingotibisalira eh, chaka ndi chaka tizingomva nkhani zonyuwani kumene koko eh, zimene zozo nde zithe kaya polisi kuiona bwanji nkhani imeneyo kaya boma kuiona nkha- bwanji nkhani imeneyo kulemekeza Zipembedzo za wena sizitanthauza kuti munthu uzingokhala chete akamapanga zinthu zina zake zoti zosakhala bwino eh? Nthawi zina kumukonda munthu ndi kumuuza eh? Fwiti ndi tilinganenge kalikonga kanga ndi fwiti tchaa ziyang'aneni, pangani meeting, yankhulanani mm? Musamakhale violent pa dziko panopa. Munthu wakudya nkhumba walakwa chani? Ngati walakwa walakwira Mulungu mmesa nde inuyo mukufuna muyikepo chigamulo chifukwa chani? mulungu wanuyo ndi wamphamvu kwambiri kuposa kalikonse mm? nde ngati akuona anthu akudya nkhumba mm? osaapha iyeyo bwanji osatumizira chiphaliwali iyeyo bwanji osadikira kaye tsiku la chigamulo bwanji mm? nde tiyeni anzathu muli kumene koko tisapange zoti malawiyu tinyosolerane zimayamba chonchi zimayamba chonchi mverani za ine pangani za ine chitani zimene ndikufuna ineyo winanso wabwera ma, mapeto ake mm, anglikani kumene koko akanena kuti okay ifenso kuno sitikufuna matchalichi mwathumu mabungwe mwathumu panopa amwene ku Malawi kuno zinthu zambiri ndi za akhristu zinthu zambiri zinthu za akhristu kuli zipatala kuli chani mabungwe nde akakhala kuti anena kuti okay ifenso tizingopanga zotani zoti tipange tisangalase akhristu inuyo mupanga bwanji eh? inuyo mupanga bwanji dziko ilili akakhala kuti aliyese akuseka ma borders kuti okay kunoko sitifuna munthu ovala hijab sitifuna munthu ovala mask sitifuna munthu o- obisa sisi inuyo mupanga bwanji panopa ku europe ndi zimene zikuchitika France kupanga ban hijab anthu amanena kuti iyayi iyayi hmm? kupita kumene kunachokera chisilamu ngati ku Mecca eh? kuli malo ena kuti amalesa munthu wachani wachikhristu kupita kumene koko hmm? koma inuyo mumapita kwa anthu kwa, kwa anzanu hmm? ku Meccako mzimayi kuti angolowa kumeneko opanda chani opanda hijab iyi amwene zivuta koma mukapita ku france eh? mukufuna muzipanga za chipembedzo chanu nde tigwire zitizo tigwire zitizo tizingolemekeza zanuzo kapena ti- tikumane pakati should we meet pakati kapena ayi nde ndalemba kalata iyi with, with no malice eh? koma nkhani zachuluka Mm. nkhani zachuluka kungochitika kang'onong'ono basi Eh, anthu anyamuka kukaotcha kanthu ka- ka- kamenya anthu eh? zipezeka kuti ena aphedwa zipezeka kuti zayambitsa nkhondo nde tisanafike kumenekoko tiyang'anane tiyankhane mwina tiyankhulane mwina pali pena pake poti sitikumvetsa ineyo sindikufuna kuti tikhale ndi case ya ku nigeria yoti basi malamulo alipo koma tizingowonerera ngati ku ku northern nigeria ko mm, anthu akukwatira ana azaka 15 ana azaka 13 chifukwa choti ati ndi, ndi malamulo awo kumenekoko iya mm, tikhale ndi standard Kodi ifeyo kunoko tizitsatira constitution kapena constitution iyi ili suspended mukalowa mmangochi, machinga, zomba ndi uku kwinako ayi ifeyo takana ngati ngati mufuna tivomere zimenezo tatiuzeni bwinobwino kuti kodi malamulo anyuwani ndi atiwo imeneyo inali kalata ya ine ndine Morton Baghaya cheers